yan papiye tɛ ka sɔrɔ papiye ko nasira fɛ i tɛ dɔ fɔ an ye alihamdulilahi rabbil alamin ni n ma fili ni n ma ɲinɛ hali bi nin bɛɛ ye tungarankew ka kibaruya de ye mɔgɔ min bɛ k'a fɔ k'i bɛ tunga fɛ i bɛ farafinna i bɛ farajɛla e mago bɛ papiye de la i dɛsɛlen don ka papiye sɔrɔ e dun bɛ fɛ ka papiye de sɔrɔ ka pour que ka se ka na bɔ faso la ni papiye ko gɛlɛyalen don i ma an bɛ papiye ko baara kɛ k'a di mɔgɔ ma papiye i b'a sɔrɔ ala waati tɛ janya siga foyi t'a la i bɛ papiye sɔrɔ direct i y'a faamuya n'i y'a ta k'a lajɛ an balima dɔw bɛ yen u bɛ bɔ yan u bɛ taa tunga na san tan san mugan san mugan ni kɔ dɔw fa bɛ sa u kɔ dɔw ba bɛ sa u kɔ dɔw balima bɛ sa u kɔ a ka d'u ye yɛrɛ ka na hali janaja ninnu kɛ ka segin mais papiye t'u bolo n'u nana segin ye baara ye u tɛ se ka segin tuguni u ɲɛsiranya kama dɔw mansaw bɛ sa u kɔ hali u tɛ se ka segin mansaw ka suko la papiye ko gɛlɛya de b'a kɛ bɔn ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn papiye ninnu mɔgɔ minnu bɛ papiye dilan k'a d'u ma n'aw bɔra ka taga mɔgɔ minnu fɛ yen n'u bɛ papiye dilan kɛ k'a d'aw ma u ma bɔ sanfɛ ka so jinɛw tɛ wɔkulɔw tɛ adamaden sen filaw de don i y'a faamuya bɔn an b'o hadamaden kelen ninnu de minɛ k'olu karaba k'o d'i ma u b'i ye dɔrɔn u bɛ papiye yɛrɛ de dilan k'a d'i ma walima n'i bɛ mɔgɔ dɔn o service in na dɔrɔn taa papiye ko demande kɛ dɔrɔn papiye bɛ bɔ k'a d'i ma direct hali n'a sɔrɔ i ye san tan kɛ papiye nɔfɛ n'i tɛ k'a sɔrɔ n'a baara kɛra k'a d'i ma a tɛ temps ta i bɛ papiye i b'a sɔrɔ i bɛ n'i ka vacances kɛ yan ka segin i bɛ n'i magow la ka segin hɛrɛ bɛ kɛ yan hɛrɛ tana bɛ kɛ yan i bɛ se ka n'a bɛɛ la ka segin papiye ko baara n bɛ se k'a baara kɛ k'a d'i ma i b'a sɔrɔ fana alihamdulilahi rabbil alamin an bɛ diɲɛ tile min na i ko bi bi na bi ni fɔlɔ tɛ kelen ye ne bɛ se k'a fɔ ni bɛnbaliya bɛ du minnu kɔnɔ e m'a fɔ ten dɛ bɛnbaliya bɛ du minnu kɔnɔ a tigilamɔgɔ bɛ fɛ bɛn de ka don a ka du kɔnɔna na muso b'ale bolo mais muso ninnu tɛ bɛn ala ye diɲɛ don o don da e ni balaw de bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ bɛ lafiya tɛ lafiya u bɛ ɲɔgɔn wele tribunal de la sanga n'a ka waati de la e dun bɛ fɛ u ka baw bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u ka kɛ i n'a fɔ terimusomaw ne b'o baara kɛ k'a d'i ma wali kelen fa kelen ba kelen denw yɛrɛ ye olu tɛ ka se ka bɛn u bɛ ka ɲɔgɔn wele tribunal la waati bɛɛ u bɛ balaw la u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ fiyewu walima sinamusomadenw muso fɔlɔ denw ni muso filanan denw u tɛ ka bɛn waati bɛɛ ka dukɔnɔna chauffé don waati bɛɛ mɔgɔw kun dalen bɛ kogo la a y'a dabila e bɛ fɛ o de ka ban pewu i ka dudenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u ka ko to ɲɔgɔn ta la ne b'o baara kɛ k'a di hadamaden ma n tɛ kuma kelen f'i ye i bɛ tɔnkɔnɔ ye tɔnkɔnɔ kelen kelen min filɛ n'i b'a ye marakaw ko ko wandalen tɔnkɔnɔ kelen kelen min filɛ n'i b'a ye i bɛ tɔnkɔnɔ cɛ kelen ye mhm. i b'a sɔrɔ tɔnkɔnɔmuso kɔnɔntɔn b'a kelen nɔfɛ mhm. mɛ tɔnkɔnɔmuso tɔ ninnu mhm. a bɛɛ cɛ de ye tɔnkɔnɔ kelen ye mɛ u bɛɛ bɛ jɛ ka taama ɲɔgɔn fɛ sira kelen fɛ ka taa ni tɔnkɔnɔkɛ y'i ɲɛsin mun ma o b'i bugu tɔnkɔnɔkɛ ye o hakili bɛ kɛ i n'a fɔ tɔnkɔnɔkɛ nin mago b'ale la tɔw bɛ kɛ yen u ti foyi fɔ o yɛrɛ ka d'olu ye ni tɔnkɔnɔkɛ mago b'a la a fɔra a banna n'a mago t'a la a bɛ tɛmɛ a la tɔnkɔnɔmuso bɛ wuli a bɛ tɛmɛ a ka sira fɛ a bɛ taa se dɔ in fana ma tugun o fana b'i d'a ye tuguni u bɛ tile ban ten ka si ten i bɛ tɔnkɔnɔden caman ba ye i bɛ taa sɔrɔ cɛ kelen de b'a la a tɔ bɛɛ ye muso tɔnkɔnɔ kelen ale bɛ se ka tɔnkɔnɔmuso kɔnɔntɔn mara u bɛɛ bɛ fo tɔnkɔnɔmusow bɛ dumuni to ɲɔgɔn ye nin bɛ fɛ ka dumuni dɔ ta ni muso dɔ in nana dɔrɔn o b'a ka dumuni to yen k'a di dɔ in ma mɛ u bɛɛ bɛ cɛ kelen de nɔfɛ tɔnkɔnɔ sera k'o kɛ gansan tɛ dɛ wa mɔgɔ mɔgɔ n'i sera k'o gindo dɔn muso naani tɛ dɛ adamaden wɛrɛ i ka du tɛ dɛ i bɛ wɛrɛ jɔ ka adamadenw k'a kɔnɔ i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kɔngɔ bɛ kɛ n'a fɔ ka dɔ faga b'a yɛrɛ jala ka di dɔ ma kɔngɔ bɛ dɔ faga dɔ sababu la u b'u koto ɲɔgɔn ta la n'a baara kɛra k'a d'i ma i muso b'u don da kelen fɛ u da kelen fɛ e ni balawu tɛ ɲɔgɔn ye tuguni ni a bɛ kɛ u bɛ taama ɲɔgɔn fɛ fo mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ ko karisa ko nin y'i terimuso de ye karisa nin y'i dɔgɔnin de ye i b'a fɔ u balimamaw bɛɛ bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni bɛnbaliya bɛ du minnu kɔnɔ ka se ka fu siri a la bɛn bɛ se ka na du kɔnɔ cogoya min na a baara ne b'a kɛ k'a d'i ma siga foyi t'a la wali furumuso minnu bɛ kanu kɛ
alihamdulilahi rabil alamin n'ala ye mɔgɔ min lajarabi ni muso ye muso min bɛ kanu kɛ a furulen don dɛ a mago tɛ jɔ diɲɛ fɛn foyi la e tɛ mun d'a ma i y'a faamuya mɛ ala yɛrɛ de ye kanu yɛrɛ de don ale dusukun na tant que ale ma kanu yɛrɛ de kɛ ale tɛ lafiya ale tɛ se ka da cɛ kelen pe ma fiyewu ni ala ye mɔgɔ min lajarabi ni o muso mɔdɛli ye ne bɛ se k'a fɔ kan'i ka furu sa wuli dɔrɔn i ka na kan'i ka furu sa a tɛ furu sa kun bɔ wuli ka na n bɛ baara kɛ k'a d'i ma i muso a bɛ kanu haramuya fo k'a sa a tɛ kanu kɛ tuguni i y'a faamuya hmm? a bɛ da i kelen pere ma a tɛ cɛ wɛrɛ nege minɛ n'i tɛ tuguni a bɛ hadamadenw dɔ i bɛ taa sɔrɔ u cɛ u k'a ma fɔ k'a fɔ e, u cɛw fana k'u tɛ cɛya la o tɛ i bɛ taa sɔrɔ u cɛ b'u cɛya la très bien wa k'a fɔ ko u mago bɛ e, magoɲafɛn mun na k'u cɛ bɛ dɛsɛ k'a d'u ma o tɛ cɛ u mago bɛ fɛn o fɛn na cɛ b'a ta k'a d'u ma mɛ olu yɛrɛ de cogo de ye nin ye hali n'a sɔrɔ miliyari de b'u cɛ kun i kɛlen don k'a ta k'a bila fɛn bɛɛ ye k'a bila a diya ye ko sugu bɛɛ la olu yɛrɛ tɛ se ka dan cɛ kelen ma ala fana y'o muso sugu de dan n'ala y'o muso sugu dan k'o d'i ma dɔrɔn k'o don i garisɛgɛ la i bɛ wuli ko ɲɛɲini a bɛ se ka kanu ye k'a to yen cogoya min na a bɛ mɔgɔ lamaloya waati bɛɛ i muso ni muso cɛ dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la a fɛ waati bɛɛ muso ni cɛ dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la a fɛ a man ɲi a bɛ mɔgɔ lamaloya hmm. n'a sɔrɔ o ma dɔrɔn n'i wulila ka na dɔrɔn i muso baara bɛ kɛ k'a d'i ma dɔrɔn a bɛ kanu bila a kasa bɛ cɛ ninnu na pe a b'a bila pepepepepewu

i ka foyi tɛ ɲɛ sɔrɔ i bɛ don ko o ko la ko min kan ka kɛ ko ɲata a bɛɛ bɛ lajɛlen kɛ ko tiɲɛta ye siri bɛ se k'o de da hadamaden kan kuma lasurunya ye min ye ee waati ka dɔgɔn siri mana na kɛ cogo o cogo la hadamaden na siri jugu mana k'i la cogo o cogo la n'i wulila ka se yan ka se ka siri in tigɛ k'a foni ka bɔ i la i ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ i bɛ siri tigɛ ka bɔ hadamaden na ala tɛ gɛlɛya ka siri tigɛ ka bɔ i la ka ban pewu awɔ a bɛ kɛ a tigɛlen kɔfɛ ka bɔ i la f'i yɛrɛ b'a ye sisan i fɛgɛyara ala ka dugukolo kɔ kan wa a tigɛlen kɔfɛ ka bɔ i la i mana i bolo don baara o baara la sisan o ye ɲalen de ye mɛ ni siri b'i kan hali ni mɔgɔ y'i wele ko na ko n b'i ta baara la sini n'i nana a tɛ ɲɛ sɔrɔ hali ni mɔgɔ y'i wele ko sini ko na n bɛna waa kɛmɛ d'i ma k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye sini n'i nana a tɛ ɲɛ sɔrɔ siri de b'o da hadamaden kan

n b'o de f'i ye kuma kɔnɔ wagati bɛɛ dɔnnibaga bɛ yen dɔnnibaga bɛ yen dɔnnibaga tiɲɛtigiw bɛ yen dɔnnibaga nkalontigiw bɛ yen dɔnnibagaw fana bɛ yen dɔnnibagaw ladegebagaw bɛ yen mm-hmm. bɛɛ tɛ dɔnnibaga ye dɛ mm-hmm. mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ dɔnni kɛ k'a fɔ u bɛ dɔnnibagaw de ladege sinɔn n'u ye dɔnnibagaw tɛ kelen ye ni ala ye e mɔgɔ min lajarabi e wulila i ka ko ɲɛɲini na kamanaganw de dara e kan e wulila ka ko ɲɛɲini i donna i donyɔrɔ cayara i taara fan bɛɛ fɛ i taara kɔrɔn i taara tilebin i ma se ka ɲɛ sɔrɔ i ka foyi la mm-hmm. ka n'a fɔ k'i bɛ tigɛ dɔnni na dɔnni mɔgɔ tɛ tigɛ dɔnni na mɔgɔ bɛ tigɛ dɔnni kɛbagaw de la i bɛ dugawu de kɛ ala k'i ni dɔnnibaga ɲɛnama de kan bɛn wa mun ka di ne ye dɔnni kɔnɔ i b'o dɔn i mɛnna ka ko min ɲɛɲini san tan san mugan n'i tɛ k'a ɲɛ sɔrɔ i kamana gannen jigi tigɛlen yɛrɛ i yɛrɛ t'a dɔn nin ko in bɛ ɲɛnabɔ cogo o cogo la n'i wulila ka se a bilennen o de ka di ne ye o don de dɔnni ye fɛn min ye ne fana b'a yir'i la ne b'a dɔn ko sisan de sera dɔnnibaga yɛrɛ yɛrɛ ma ne b'a yira sisan de sera dɔnni tiɲɛ ma kan'a fɔ n taara kɔrɔn n taara tilebin ko n ma ɲɛ sɔrɔ a la i ma se yan hmm, hmm. ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn kamana gan bɛ hadamaden o hadamaden kan n'i dar'a la wuli ka na n'i ma d'a la fana n bɛ dugawu de kɛ i ka hɛ sababu n'i ka ayiwa hɛrɛ bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn ala k'i kunsin o mɔgɔ ma o ka se k'i ka kamana gan ta ka b'i kan ka foli di lajɛli jamakulu bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la e kuyate yɛrɛ min bɛ wuli sanga ni wagati n b'a fɔ k'i ni cɛsiri mɛ f'i k'a bila i kun na i bɛ ala kuma baara de la jɔn tɛ se k'i sara ni sara tɛ jɔn bolo ala de bɛ se k'i sara sinɔn dɔnniko bɛ cogo min na sisan an bɛ diɲɛ waati min na sisan i yɛrɛ b'a dɔn mɛ ka se ka u yaala ka tiɲɛtigiw jira hadamadenw na Ala de b'o sara kɛ sinɔn jɔn si tɛ se k'o sara o yɔrɔ in na ne bɛ se k'a fɔ dɔrɔn k'i ni ce i yɛrɛ ye yɛrɛ ci kɛko ɲuman fana hadamaden bɛ fo a la i ni ce i yɛrɛ ye sijan ni kɛnɛ ni labanko ɲuman yarabi ala k'a di an ma ala kana an ni i don an kamanaganko la kira bonya kama sɔli ala rasuli